Agus anois ar an líne tá Peadar Ó Caomhánaigh ó Active Retirement Ireland. A Pheadair, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, Darren. Is é inniu an chéad uair dom labhairt leat ar raidió agus tú ag caint liom ar son Active Retirement Ireland, a Pheadair. De bharr seo, an féidir leat achoimre a thabhairt dom ar dtús faoin saghas obair a dhéanann sibh in Active Retirement Ireland chuile bhliain? Yeah, cinnte dearfach, Darren. So, bunaíodh Active Retirement Ireland, nó Scor Gníomhach Éireann sa Ghaeilge, in 1978 i nDún Laoghaire agus is grúpa pobail, grúpaí pobail neamhspleácha muid ar fud na tíre a bhailíonn le chéile chun deiseanna a thabhairt do dhaoine aosta um, caitheamh aimsire a leanúint, bualadh le daoine nua agus bualadh le chéile agus, uh, go díreach, an t-aonarachas nó an t-uaigneas a sheachaint. Sin é b'fhéidir an rud is tábhachtaí, ná an lámh a shíneadh amach chun cairdeas a ofráil do dhaoine aosta. Tá na grúpaí ar fad, tá siad, tá siad rite ag na daoine aosta, dos na daoine aosta, so is, is deonaithe ar fad iad agus tá thart ar 500 grúpa ar fud na tíre agus b'fhéidir 24,000 ball i ngach aon áit sa tír. So tá an-chuid daoine amuigh ansin just ag déanamh na rudaí gur gur mian leo, gur ansa leo just chun fanacht le chéile, chun fanacht sláintiúil, chun fanacht sona sásta agus chun fanacht sa bhaile agus tá sé sin thar a bheith tábhachtach agus muid ag dul in aois mar dhaonra. Yeah, déanann sibh dea-obair. Ok, em, bheadh sé féaráilte a rá go bhfuil, em, go bheidh an-spéis agaibh sa bhuiséad a fhógrófar an tseachtain seo chugainn, nach mbeidh? Oh beidh cinnte. Yeah. Bíonn an buiséad i gcónaí tábhachtach agus tá an an an sórt réamhaighneacht curtha isteach againn le cúpla mí anuas dos na ranna cuí. Agus i ndáiríre sé'n rud ceannan céanna a bhíonns ag teastáil uainn gach uile bhliain. Bíonn borradh ag teastáil ar an bpinsean, bíonn breis airgid ag teastáil ar na liúntaisí leasa shóisialta a bhaineann daoine aosta leas astu agus tá sé thar a bheith tábhachtach, b'fhéidir níos tábhachtaí i mbliana leis an costas maireachtála. ag dul i méid an méid sin you know ní chlúdaíonn an pinsean an méid céanna agus a chlúdaigh sé you know bliain ó shin anuraidh. Ní chlúdaíonn an liúntas breosla geimhridh, ní chlúdaíonn sé sin leath an méid toisc go bhfuil costaisí leictreachais agus gáis théis dhul i méid faoi dhó i mbliana. So táimid ag lorg breis airgid ar na híocaíochtaí sin agus mar aon leis sin is dócha just geallúintí ón rialtas go gcaomhnófar ioncam agus slándáil daoine aosta agus iad ag dul in aois amach anseo, mar tá sé thar a bheith deacair go mbíonn orainn dul ar ais go dtí an rialtas gach uile buiséad agus a rá, ó, an dtiúrfaidh sibh cúpla euro dúinn más é do thoil é? Tá sé deacair nach bhfuil an pinsean ceangailte le haon rud agus nach dtéann sé in i méid, nach dtéann sé in airde, nach n-éiríonn sé in aon chor agus an costas maireachtála ag éirí, mar bheadh sé sin i bhfad níos cliste agus i bhfad níos ciallmhaire. OK. Tá tuairiscí feicthe agam sna meáin le tamall anuas, a Pheadair, ag rá go bhfuil géarchéim in Éirinn maidir leis an soláthar de thithí altranais in Éirinn, go háirithe na tithí altranais is lú go fisiciúil. An féidir leat a rá liom faoi cé chomh tromchúiseach is atá an fhadhb seo do na daoine a n-oibríonn sibh leo in Active Retirement Ireland le cúpla bliain? Yeah, bhuel, i ndáiríre, taobh istigh den chomhthéacs tithe altranais, tá sé tromchúiseach go domhain, agus dóibh siúd atá lonnaithe ins na tithe beaga seo, tá sé tromchúiseach, agus beidh sé tubaisteach do theaghlaigh a bheadh orthu bogadh agus dhul

So, nócha sé fán gcéad de dhaoine aosta na tíre seo, níl siad ins na tithí altranais. É sin ráite, go fealsúnach agus ó thaobh polasaithe de, tá gach rud dírithe ar na tithí altranais. So, tá tá an t-airgead ar fad ag dul isteach ins na tithí altranais. Tá siad ag fáil i bhfad níos mó airgid don chúram altranais ná mar atá siad ag fáil don don chúram baile nó don chúram pobail nó don dos na na háiseanna sórt seasamh síos nó na hospidéil. So, tá sé deacair a dhóthain nuair a tharlaíonn rud éigin chomh chomh mór seo, chomh tromchúiseach ins an chomhthéacs sin, ins an earnáil tithí altranais. Ach é sin ráite, cosúil le gach uile ghéarchéim is deis é breathnú ar an gcaoi a tharlaíonns rudaí agus ba chóir go mbeadh an Rialtas ag breathnú air seo agus ag feiscint, bhuel, cén chaoi gur féidir linn airgead a chur isteach ins an chúram baile, cén chaoi gur féidir linn airgead a chur isteach ins an chúram pobail. Mar tá thart ar thrian de sna daoine atá ins na tithí altranais faoi láthair, D'fhéadfadh siadsan bheith sa bhaile le beagáinín cúraim, rud atá níos saoire ar an stát, níos saoire ar an gcáiníocóir agus a shábhálfadh airgead a bhféadfá a chur isteach in áiteanna eile taobh istigh den earnáil iomlán cúraim. But sin an rud atá ag teastáil uainn, go mbreathnófar ar chúram do dhaoine aosta mar rud éigin mór a thosnaíonn sa bhaile agus b'fhéidir a chríochnaíonn sa teach altranais, seachas an chaoi atá sé faoi láthair, tá gach rud dírithe síos ar an teach altranais, só nuair a tharlaíonn rud éigin cosúil le seo, cinnte, tá sé tubaisteach, tá sé tromchúiseach, ach b'fhéidir ní cóir dó bheith.